Saludu a totus, custu est su segundu atopiu de de custu podcast chi seus fendi a pitzus de sa calidadi de su sardu in is media no, oi Eus a chistionai cun operadoris de is media e cun unu linguista chi bos apu a presentai prus a tradu e eus a chistionai prus chi totu de prus chi totu de de cumenti si fait a presentai unu telegiornali totu is dis, de cumenti si fait a a conservai, naraus, sa calidadi de su sardu fendi informatzioni ma puru fendi trasmissionis po si spassiai, po si spreviai o puru de approfundimentu e ita ita totu nc'est de de assetiai, de ponni in assentu in custa faina. Eus a chistionai de genti però puru de produtzioni, de organizatzioni e de lingua. Deu seu Alessandro Mongili, seu professori de Scientzia, Tecnologia e Sotziedadi in s'Universidadi de Pàdua e aintru de is interessus de circa mius nc'est, naraus, su raportu aintre sa tecnologia e is lìnguas minaciadas, minetadas Inveci tengiu tres ospitis oi, tres, no funt strangius, funt ospitis, amigus, naraus, chi si presentu. Su primu est Antonello Garau, Antoni Ignazio Garau, chi est unu giornalista, publicista, condusidori de programas in sardu, poeta premiau e connotu, tradusidori e interpreti in is tribunalis aundi at fatu una faina de importu recentementi, e maistru de sardu. Saludi a totus e gràtzias. E gràtzias a tui de essi acùdiu innoi. Simone Pisano est in Siena, no est in custu aposentu cun nosatrus, issu est professori de dialetologia e linguìstica de cuntatu in s'Universidadi po Stràngius de Siena, istudiosu de sardu in is aspetus morfosintàticus e verbalis, de fonètica, cioè de istòria de is fueddus e de sa pronùncia sarda. e de fonologia stòrica e de stòria de su lèssicu e imoi traballende a pitzus de unu progetu naraus de informatizatzioni de su sardu fueddau in su Disterru e s'òcupat puru de pianificatzioni de limbas de minoria. Gràtzias a Simoni po essi acùdiu, fiast impegnau meda oi ma. E ses acudiu innoi etotu, mancai sias astesiau. E a sa fini Gianni Zanatta, un'amigu chi totu connosceis poita presentat duas bortas a sa dì unu telegiornali chi produsit, ma issu tenit una carriera professionali longa meda de corant'annus, at traballau in su movimentu de is ràdius lìberas in Casteddu, Cumentzendi aici, poi sa televisioni, sa comunicatzioni, sa televisioni torra e imoi est tres annus chi traballat in su TG in sardu de Sardegna Unu. Saluri a totus e mi parit ca sceti deu no seu maistu, professori, duncas. E no ndi perdeu.
Mancu mancu unu. Est a dda perdi aici. Non ti creu aici. E intzandus cumentzaus, cumentzaus cun cun tui Gianni propriu. Ti bollu preguntai custa cosa, cumenti cumenti cali funt is problemas prus mannus, naraus, chi depis afrontai po fai duus telegiornalis in sardu dogna dì, nci ndi funt e cali funt, narami.
Duncas, in Sardegna unu non fait telegiornalis sceti, est una televisioni ca est totu traditzionali, no, naraus diaici. Generalista.
No est generalista poita trasmitit teatru, musica, meda totu in sardu, su telegiornali in sardu, teneus una rubrica puru, novas de su mundu eh, ca contat de novas chi arribant de, de su fundu de s'Italia, de s'Europa, de s'America e, e su telegiornali. E problemas ci ndi funt, ci ndi funt medas, poita mm, a fai su TG eh, sempri, est, est sempri una cosa difìcili, no? Tocat a contai novas. E sa cosa de importu po mimmi eh, eh, eh, Imoi seus fueddendi de sa calidadi, certu, de su sardu. Po mimmi, deu seu narendi una cosa, unu paghixeddu particulari, sa calidadi de su sardu est de importu po mimmi ma no est sa cosa prus importanti. Poita deu seu giornalista e duncas Sa professione mia est cussa de contai novas e de ddas contai in manera giusta, perfetta. Non seus fueddendi de beridadi poita sa beridadi non nc'est, ne in is novas ne in unu ateru logu. De ita ses chistionendi insaras? Seu chistionendi de fai cumprendi Is fatus ca contaus in is novas a totus, circhendi de ddu fai arribai, de fai arribai sa nova de s'abogau a su messaju de sa tzeraca a su dotori de su prufessori a su manorba, totus depint cumprendi cali funt is novas e de ita seus fueddendi candu contaus. is novas. Duncas sa prima cosa po mimi est de impreai in manera crara e simpli sa fueddara in sardu puru po contai novas. Est una isfida, una cosa no propriu, no est una cosa noa poita giai in Sardegna unu giai in a sa fini de su noranta de su noixentu giai ddu fairi a Sardegna unu cun Pier Sandru Pillonca, unu cumpangiu de traballu, unu collega famau meda issu puru, e cun Paolo Pillonca chi faira s'arrexonada, duncas a Sardegna unu giai in is annus, a sa fini de is annus noranta e a su cuminciu de is annus duemilla, giai fiat isperimentendi custa cosa. Pustis funt sutzedias cosas de dogna tipu, non ndi chistionaus E, e immoi Sardegna unu est torrendi a, a su progetu, su progetu, po circai de, de ponni su sardu aintru su sistema de is media. Problemas nci ndi funt medas, ma sa cosa po mimi de importu est ca Su problema prus mannu est sempri sempri cussu de de de de circai de de impreai una una lingua, una fueddada ca siat che totus potzant potzant cumprendi. Potzant cumprendi, certu. E sighius, Sasi? e tende si tende
no est una cosa simpli eh ehm Sardegna uno est a televisioni regionali No seu academicu, no, no seu professori, no seu maistu e duncas no possu fueddai de calidadi bera de de de su sardu. Deu fueddu unu sardu ca esti casteddaiu prus che totu. Ti bolemu nai, incapas no seu stetiu craru, scusamì, teni passienzia, ma tui asi nau, Bolu arribai a sa genti, no cali si siat sa calidadi insoru, e segundu tui custu custu obietivu, custa punna dda. Ci femu arribendi, ci femu arribendi. Eh scusa. Fueddendi de unu unu sardu casteddaiu cun fueddus campidanesus ma circhendi de de impreai fueddus ca potzant essi cumprendius de de de dònnia parti de sa Sardigna, de dònnia tipu de de de sardu, de de su Logudoru, de sa provincia de Nugoro, de de Tàtari e de sa Gallura. Est dificili meda custu est unu problema prus chi totu candu seu impreendi fueddus ca no s'agatant in aterus territorius, tanti po nai is fueddus tènnicus funt dificilis de furriai in sardu, ma fintzas cosas normalis, cumenti lavatrice in italianu. E in sardu petzi podis nai sa lavatrici, ca chi naras sa lavatrici, ddu cumprendint totus. Certu. Sa lavatrici est sa lavatrici, ma che ddu podis nai, sa lavatrici no est in sardu, sa machina sciacuadora podit essi mellus No ddu sciu, no ddu sciu. Cumenti in inglesu, washing machine. Esatamenti. Certu est una faina cumplicada, deu deu ddu biu e deu ddu apprezzu meda, poita no est, est unu traballu chi est cambiendi unu pagu su paesaggiu, naraus, mediaticu e puru de su sardu e duncas. Atrus fueddus no, poita candu depu fueddai de le cavallette, Po mimmi est una cosa simpli, is pibitziris, ma apu scioberau unu fueddu ca ca ddu connosciu ca s'impreat in in Casteddu puru, pibitziri, ma in dónnia logu diferenti, pibitziri est diferenti, cioè cavallette si podit nai in milli maneras diferentis, cumenti, ratapignata, cioè, cumenti il pipistrello, deu nau zurrundeddu ma Da un'atra parte arratapignata, e in atru logu alibedde. E cioè, dogna bidda tenit una, unu fueddu po, po, poi, poi, poi, poi cussu fueddu. E, ma e custa est una cosa normale poita seus fueddendi de. Certu. Candu fueddaus de, de, de, de fueddus de agropastorali, naus diaici de ambienti, de animalis, de froris, de matas, dònnia logu tenit una manera diferenti. Certu.
Candu fueddaus de de de fueddus tènnicus funt moltu dificilis de ddus furriai in sardu. A bortas ti ddus depis inventai, seus narendi, si depis circai, insoma. Italianizendi puru. E certu. Calincuna borta.
Po ddus fai cumprendi a is chi ddus ascurtant.
Antonello, Gràtzias. Antonello, A tui sa pregunta s'assimbillat, poita tui fais, no fais su telegiornali però fais trasmissionis meda, cussa est sa beridadi, no? E tui puru, cali funt is problemas cun su sardu? Tui ses unu poeta e pentzu chi tengiasta una connoscentzia manna meda de de fueddus e de rimas puru però pensu chi agatas problemas tui puru no? Eh difficultadis non funt pagus, non funt pagus poita ca non seus avesus a chistionai in sardu e donaus atentu ca nosu puru seus fillus de una generatzioni de babbus e mamma nostras chi lompius prus o mancu s'acabu de is annus sessanta, a primìtziu de is annus setanta, ant nau, bah, fortzis po ddis giai una marcia in prus est mellus a ndi ddus pesai in italianu a fillus nostus. E insaras, insaras su sardu nostu A bortas no est unu sardu de bratzou, unu sardu de tita cumenti si narat, ma su sardu dd'eus imparau peri bias cun sa crica de is amigus e aici sighendi. Duncas, ananti de una. Su essi pagu avesus a chistionai in sardu e ananti de s'abisòngiu de assentai su sardu a is abisòngius de sa comunicatzioni moderna e fintzas de cussa scientìfica, cumenti fut nendi Gianni, tocat a tenni unu mètodu, unu critèriu. Su critèriu cali est? Su critèriu est ca si in sardu teneus su fueddu ddu manigiaus e iaus a depi tenni fintzas su tempus de si de de si castiai duus o tres vocabularius, cosa chi a bortas a dolu mannu non teneus, ca seus sempri in pressi. Gianni no dd'at nau, ma a bortas sa nova ddu est sa pressi fintzas de dda giai, ca si no dda donaus nosu innantis, mancai dda donat un'atra testada, un'atra radiu, un'atra televisioni. e custu a bortas fait perdi unu pagheddeddu de callidadi. Si nosu in sardu dda teneus, ddu teneus su foeddu depeus manigiai cussu, si no ddu teneus ddu pigaus a imprestidu de s'italianu poi scoberrende ita ca funt cultismus internatzionalis. Si deu depu fai unu elettrocardiogramma e cumenti sa brufura pentzu de ddi nai, abarrat elettrocardiogramma e chi nemus nerat, ah ma no est sardu. Is puristas de sa lìngua nci nd'at diferentzialistas, is chi a s'ascensori ddi nant assusadori, e nci portat a susu, e candu ti nci calat de su de cincu gradus a giossu e it'est, un'abasciadori, su faeddatesu, su telèfonu, duncas, is internazionalis cun componentis de su fueddu chi arribant de s'aregu su prus de is bortas, insaras si deu depu fai fisioterapia, fatzu fisioterapia. Custa est una manera de arricchiri su sardu. Prus a prestu sa dificultadi, Lisandru, est ca su sardu, cumenti nant is linguistas e is studiosus, Oi est sunfrendi meda de s'ispinta de s'italianu e innui est chi ndi sunfrit, in sa cumpetentzia linguistica de nosu fueddadoris est cumenti chi nosu in conca ddoi porteus custas duas linguas chi funt ddi aprendisì a pari pari tira ingui ca bessu deu. E deu naru ca nosu teneus su doveri de assegurai unu mìnimu de callidadi linguìstica tenendi sa cuscièntzia ca s'italianu est intrendi e arremprasendi is fueddus, su lèssicu, est arremprasendi sa morfologia, sa sintassi, sa morfosintassi e fintzas sa semantica, is significaus. Insaras ita bollu nai? Parri miu Gianni e Lisandru e e professori Pisanu, nosu teneus su doveri de si nd'arregodai ca in sardu po torrai su cuncettu italianu de cugino si narat fradibi si est mascu e sorresta si est femina. Teneus su doveri de si nd'arregodai ca po ponni sa petza arrostidda poneus in sa cadriga e non me in sa gratìcula. Teneus su doveri de si nd'arregodai ca is mesis de s'annu funt gennaxu, friaxu, martzu, abrilu, maju, làmpadas, trèulas e aici sighendi, non giugnu e lugliu. cosa chi invècias seus intendendi non sceti me in sa lìngua de is fueddadoris, de is chi chistionant dònnia dì, ma fintzas, e custu mi dispraxit a ddu nai, me in sa lìngua de condusidoris meda de programmas in arràdiu, in televisioni, de collegas giornalistas chi, Iant a depi tenni a bortas su tempus de si ddui stentai po fungudai su chi no scint, su chi no s'arragodant e po assegurai custa callidadi, poita si sigheus aici ddu est s'arriscu ca nosu sbisuriaus su sadru. Acabu cun una battuta. Una pariga de annus a immoi una collega nostra chi fut fadendi unu servìtziu in contu de sa Die de sa Sardigna, su bintottu de abrili, dd'iat nau aici ca oi s'afestat sa catzada de is piemontesus. Deu fui guidendi sa centu e trintunu po acanta de bessì fora de carrera poita ca mi nci fut scappau s'arrisu po duas arraxonis, primu, ca in su in sa lingua de dogna dì de donniunu de nosu, e beni at nau Gianni ca depeu chistionai a totus, de s'abogau a su pastori, in su sardu puru sa catzada est la sciocchezza, no, est cudda cosa, insaras unu si domandat, ma ita catzada est. Is piemontesus nd'ant fatu meda de catzadas.

Bisòngiat a ddui pentzai. Fusti lendi, ti sa. No, su chi as nau est de interessu, però m'est benida un'idea, no, chi a bortas po nobilitai su sardu s'imperant fueddus cumenti sa catzada, apuntu, chi segundu a issus chi ddus imperant benit de s'italianu e duncas est prus artu, inveci de imperai sa bogada o un'atru fueddu chi in sa sensibilidadi a bortas est intendiu cumenti prus vulgari, sendi prus sardu e invecis est unu fueddu est diffitzili cumenti
Deu tantu po nai, in tema de sport candu licentziato l'allenatore, nci ant bogau s'allenadori, est una cosa normali Si no, po mimi si narat diaici, ci dd'ant boghiadu. E sa genti ddu cumprendit puru. E ddu cumprendit beni. E a bortas s'italianu sa genti no ddu cumprendit tanti est scritu in d'una manera barroca, no, in is giornalis, in sa, no, poita a bortas deu mi mi ddu domandu, ant a cumprendi custa notìtzia, custa noa chi donant in su telegiornali chi parit bessia de de una riunioni de sa correnti dorotea de sa Dc? Si potzu aciungi una cosa. E depeus bastai.
Sa timoria mia est custa, ca si sa ràdiu e sa televisioni ancora tenint un'arrollu, naraus, de modellu, normadori, fintzas in sa carrera linguìstica, si est beru custu e si ancora est in su fagheddu, deu naru ca is condusidoris, ma fintzas is ràdius e is televisionis iant depi assegurai una callidadi, unu standard linguisticu chi sciadosus tra s'essendi s'arriscu de intendi in arradiu e in televisioni de favoressi custa custu processu de lessificatzioni no, est una reimprasadura no. Insaras.
Duncas is media cumenti una scola praticamenti unu pagu. Unu pagheddu.
Ok.
Custa est una cosita interessante. Poita ca in su media, a parri miu, depit sciri ca nipote di sesso feminile si narat neta e non nebodedda. Custa est, custa est una, non si podit intendi, unu fueddu chi m'est costau politicamenti, poita apu criticau unu partidu poita narat Sardigna neta e m'ant, ok Eh, eh, professor Pisano, eh, c'esti? O, o si nde fuiu? Ah, esti... Si si brumbio. Passince. Eh, Dau...
Fustetti at ascurtau is cosas chi eus nau, mm, eh, però fustetti esti, mm, esti un espertu, prus, prus de nosatrus, de lingua e de, e de lingua de contatu, de linguistica, eccetera. E insaras, sa pregunta chi ddi fatzu a fustetti est custa, cumenti, naturalmenti fustetti podit arrespondi a su chi est bessiu a pillu innoi puru, però m'at a interessai cumenti fustetti agatat no, sa situatzioni de su sardu in is media, essendi chi agatai in campidanesu mi parit chi in nuoresu bolit nai atra cosa,

Depimus nàrrere chi namus su tempus chi podimus intènnere de programmas televisivos in sardu est galu est galu pagu. Nois semus cada die intendimus meda de prus programmas in italianu chi non programmas in sardu e tando custu est su primu problema. Comente at nau Antonello, deo lu mutu Antonello ca semus amicos non fachimus, non lu cubamus, comente at nau Antonello, fipo nande sa competentzia chi est ativa e chi est fintzas ativa prus a s'ispissu est sa cumpetèntzia de s'italianu, tando cussa essit a foras. Est una noba bella su fatu chi como bi sun programmas in sardu puru. E tando custu est una cosa chi nos piachet e nos fachet bene. Poi b'at de nàrrere àteru, pro fàchere unu traballu fatu bene bi cheret dinare, Bi cheret zente preparada, chi potat fintzas istudiare pro fàchere unu traballu de importu in sos mèdia televisivos e radiofònicos. No est chi naschimus chin d'unu micròfonu o naschimus fabeddande in televisione e fabeddande in sa ràdio. Tando custu est un'àteru un'àteru problema. Tando no est chi depimus isseperare sa zente chi andat in televisione o chi andat in sa ràdio a fabeddare, però podimus, podimus, comente at nau, comente an nau sos sos istranzos chi sun in in istùdiu puru, e podimus chircare de dare unu livellu bonu de competentzia de sardu, ca su sos media sun unu modellu. B'at de nàrrere chi oje su modellu no est petzi sa televisione, no est petzi sa ràdio, bi sun fintzas àteros mèdios de comunicatzione, mascamente, e deo so anticu ma e so finzas essiu dae Facebook però Facebook est pro pro sos sos sos anzianos poi e TikTok e Instagram e gai sichinde bi sun atteras maneras de comunicaziones e in custas dies e in custos ultimos annos semus finzas biende meda zente chi est impreande custos medios novos pro faghere contenutos in sardu e at dadu fintzas visibilidade a custa limba chi chi est chi est galu cherrande pro intrare cada die in sa vida nostra. E poi b'at bisonzu, b'at bisonzu de àteras cosas, su sardu depet intrare prus a s'ispissu in in sas àteras in sas in in sa vida de sa zente, de sos sardos, cada die tando in sas iscolas, tando in sa pubblica amministratzione, ma custu est unu problema chi connoschimus e chi però Est, est in carchi manera andat paris chin su problema de de sa televisione e de sos media radio televisivos. Gràtzias. Isco si apo.
Duncas
Segundu Fustei sa chistioni est professionalizatzioni, ma nci ndi funt atras de chistionis prus linguisticas propriu, chi fusteit chi at studiau puru custu tema, fortzis a acrarai de unu pagu prus precisamenti, poita. Deo penso, deo penso chi unu livellu minimu de cumpetentzia. ativa de sardu e unu livellu non naro de native speaker ma de carchi cosa chi l'assimizat bi cheriat in sos programmas televisivos. Mascamente pro su chi pertocat su sardu de sa banda 'e josso, b'at bisonzu de ischire chi ottu est s'ortu e ottu est otto numerale, totu una una sèrie de problemas fintzas de fonologia, Sunu importantes e ca semus dande unu modellu, chi si depet nàrrer su vocu o su fogu e non su focu, si depet ischire, proite so nande custu, ca pròpiu sa fonètica a s'ispissu est sa, diat nàrrer, su primu livellu. chi sa zente chi nos ascurtat s'abbizat si semus faeddande comente zente chi su sardu tra virgolette l'ischit faeddare o paret istrochende. A dolu mannu, custu custa custa custu livellu b'est mascamente in sa zente in sos antzianos sa zente chi est pesada in sardu. Poi zertu no est chi depimus no est chi depimus fàghere un'esame a totu sos chi andant in televisione, però una sensibilidade in prus, chi custu est unu problema, fortzis bi diat chèrrere. Andà bene, gràtzias. Duncas a no istrocire su sardu praticamente. Torraus a is piemontesus. Nara Cixiri. Ecco, bolemu intendi calincunu commentu de bosatrus duus, naraus apitzus de su chi at nau su professori.
Deu seu de accordiu cun s'analisi chi at fatu professori Pisanu e naru finzas custu, ca fortzis est lompia s'ora, m'atrivu de fai, Una proposta, Lisandru, fortzis est lompia s'ora chi nosu operadoris de sa comunicatzioni, giornalistas o non giornalistas, ma chini fait programmas in arràdiu e in televisioni, chi mancai si bideas una dì fadeus un'atobiu,

Tocat a ponni arrègulas, no? at nau issu. Calincuna arrègula at a depi ponni, de siguru. Po su chi po su chi pertocat sa sa professioni mia, su livellu est un'atru puru. Po mimi s'arrègula manna est de arrespetai eh, s'arrègula giornalistica, duncas sa nova. Eh, poita deu mi arregordu sempri unu fatu chi est sutzediu in, in su tempus passau, candu femu piticheddu, eh, ma giai...
Eh, a intru de custu mundu a intru de custu mundu de, de, de su giornalismu eh, femu in su, su consigliu eh, regionali eh, a unu certu puntu arribat Custu consilleri in sala stampa e si ponit a fueddai de fai su giurnalista deu. Apu sempri scritu beni, deu seu meda bravu, bravu meda po scriri eccetera e deu potzu fai su giornalista, insaras unu collega, unu cumpagnu de traballu prus ispertu, prus mannu at nau, unu momentu onorevole Eh, caru, si scis iscriri beni, eh, bolis fai s'iscritori, ma no bolis fai su giornalista, de siguru. Duncas, eh, foriendi sa cosa, deu potzu foeddai su sardu beni, ma su chi contat po mimmi esti de, de contai novas, de iscriri beni novas, eh, ca sa, sa regula principali. E difatis e po cuncruiri custu. Deu cumenti linguista non so normativu, eh, deu no apu fatu Eh, scusami, mi scusi professore, ma depeus serrai poita su tempus est spaciau. Mi dispraxit e depu concruiri e mi parit chi funt bessias a pillu duas cosas, cioè ehm, naraus ehm, Cumenti a nai, sa calidadi de su prodotu a una parti e sa calidadi de sa lingua a un'atra, sa cultura professionali a una parti e s'interessu po su sardu a un'atra, funti cosas meda importantis, ispereus chi si incontrint e chi chistionint a pari po migliorai su servitziu de chistionai su sardu in is media. Depu arregordai chi seus chistionendi prus chi totu de. old media, cumenti si narat in inglesu, est a nai de media chi si produsint in unu logu e andant a faci de medas personas. Oi nci funt, cumenti at regordau su professori, the new media, cumenti si narat in inglesu, est a nai totu su mundu de web, internet eccètera, aundi si andat de medas a medas e puru sa professionalidadi est totu un'atra cosa, sa cumpetèntzia est totu un'atra cosa. E su sardu est nàsciu prus in cuddu mundu chi in custu. Ok, cun custu torru gràtzias a is amigus òspitis. Gràtzias a bosatrus.
Gràtzias. A Antonello, a Gianni e a su professori Simone Pisano de Siena. e a totus is tècnicus e totus is chi s'ant agiudau e a a sa pròssima eus a chistionai de produtzionis in foras de Casteddu e in foras de is old media. A si biri cun salude, adiosu e gràtzias a is ascurtadoris e a is ascurtadoras. Deu conda.